Дыгъужь шыр. Дыгъужь анэм и шырым иужь дыдэу къыхуеплъэкӏыжри и нэхэр лъэмыкӏыу зэтрипӏащ. Абы зэхихыжтэкъым и шырыр зэрыпщӏэур. А пщӏэу макъым къыхэщырт ар зэрызеиншэр, зэрызэфӏэгуэныхьыжыр, зэрыдэӏэпыкъугъуэншэр. Псэ зыхэмытыж анэр шырым къипэмыхьри, зэрыщыгугъи щымыӏэу епэщӏэуащ. Ауэ анэм и мэ ӏэфӏыр къыщыщӏимыхьэжым, абы и щхьэр къыӏуихри, и занщӏэр и гъуэгуу ежьащ. Зэманыфӏкӏэ къиущыхьа нэужькӏэ, чыцэхэр зэлъыӏукӏуэтри ар гъуэгум пэгъунэгъу хуэхъуащ. Шырделэ цӏыкӏум къыгурыӏуэртэкъым абы шынагъуэ къыщыпэплъэнкӏэ зэрыхъунур. Ар накӏуэпакӏуэу гъуэгум техьэри и лъакъуэхэр щӏиукъуэдиикӏащ. Машинэ къакӏуэр щилъэгъуам абы зигъэхъеякъым. Къэсри къэувыӏа машинэм щӏалэр къикӏыу щыбгъэдыхьэм, дыгъужь шырым и щхьэр щхьэхынэ-щхьэхынэу къиӏэтащ. Гъуэгум телъыр щӏалэм фӏэгъэщӏэгъуэну зэпеплъыхь. ӏэу, елърэ мыр, хэт игъащӏэм илъэгъуа дыгъужь шыр? Анэр гъунэгъуу щымыӏэу пӏэрэ? йопсалъэ ар шырым. Иужькӏэ дыгъужь анэр къокъуэкӏмэ, жери шынэри машинэм зридзэжри хуэму ежьащ. Арщхьэкӏэ къызэплъэкӏмэ, дыгъужь шырыр машинэм къыкӏэлъыжэрт. Щӏалэм машинэр къигъэувыӏэри сакъыу зиплъыхьащ. ӏэгъуэблагъуэм зыри щимылъагъум, ар къикӏри псэущхьэ цӏыкӏум бгъэдыхьащ. Дыгъужь шырым тхьэмыщкӏафэ дыдэ тетт, и цыр уат, мэжэлӏауи къыщӏэкӏынут. Уэ сэ слъагъум уи анэр псэужу къыщӏэкӏынукъым. Хъунщ-тӏэ, накӏуэ си гъусэу. Уэ уехъулӏащ сэ укъызэрысхуэзамкӏэ. Сэ пщӏэрэ, сыгущӏэгъулыщ, псэущхьэхэр фӏыуэ солъагъу, итӏанэ си къуэшыр циркым щолажьэ. Абы ухуэсхьмэ, ар къыпщыгуфӏыкӏынущ икӏи егъэзыпӏэ къыпхуигъуэтыфынущ. Пэж дыдэу Хьэсэн дыгъужь шырым щыгуфӏыкӏащ. Абы псом япэ дохутыр къригъэплъати, зэрыузыншэр къыжриӏащ. Ар шхынкӏэ къулейсызу аркъудейт. Хьэсэн дыгъужьыр шэ хуабэ гугъу дыдэ дехьурэ иригъафэри, гъущапӏэм щӏигъэтӏысхьащ. Пщыхьэщхьэм унэм кӏуэжа иужь и къуэшыр къеупщӏащ дыгъужь шырым и ӏуэху зытетымкӏэ. Узыншэ цӏыкӏущ, шэ ефэри ӏурихауэ сыкъэкӏуэжащ, пщэдей зы унафэ тэмэм хуэтщӏынщ. Циркым щыпӏыгъынщ, уегугъумэ зебгъэлӏалӏэмэ, сэбэп къыпхуэхъужынщ, зыгуэрхэм хуебгъэсэнщи, зыкъигъэлъэгъуэнщ адрей псэущхьэхэми хуэдэу. Жыпӏэр сыт? Дыгъужьым циркым зыкъыщигъэлъагъуэу, е ар цӏыхухэм я пащхьэм къыщыфэу игъащӏэм плъэгъуа уэ? И къуэшым хьэуэ къригъэкӏыу и щхьэр щищӏым, абы пищащ. Аращ-тӏэ, икӏи щыплъагъунукъым. Абыхэм хуитыныгъэр фӏыщэу ялъагъу, дыгъужьхэр зэи цӏыхум ӏурыщӏэ ӏэсэ хуэщӏынукъым. И псэр езым хихыжмэ нэхъ къищтэнщ зыгуэрым хуэжыӏэщӏэ нэхърэ. Ахэр аслъэным е пылым хуэдэу гъущӏ хъарым щыпӏыгъыу, пӏалъэ-пӏалъэкӏэ шхын епту, зыкъагъэлъэгъуамэ, ӏэфӏыкӏэ гуэрхэр ебгъэшхыу пхуэгъэсэнукъым. Пэжщ, уи ӏэгум ишхыкӏынущ, уздэтӏысам деж нэкӏуэнурэ и лъакъуэхэр щӏэукъуэдиикӏауэ къыббгъэдэсынущ, уи пӏэщхьагъми щыжеифынущ, бийхэми уащихъумэфынущ. Ауэ къызэралъхуа мэз псэущхьэ ӏэлууи къэнэжынущ. Сщӏэркъым, лъыра е псэра, ауэ сытми я щхьэхуитыныгъэр зыгуэрым хэлъщ. Мы шырым и анэр псэууэ щытатэмэ, зэи къулейсыз хъунутэкъым. Сэ ар и ныбжь нэсмэ, и гуэныхь къэзмыхьу сутӏыпщыжынущ. Зэрыжиӏам хуэдэу, Хьэсэн зригъэлӏалӏэу дыгъужь шырыр игъашхэрт, мэзым ишэурэ къыщригъэжыхьырт, ар абы къригъэцӏыхурт, зэзэмызэ дзыгъуэ цӏыкӏухэр къригъэубыдырт. Шэ ефэн зэрыщигъэтыжу абы ар ишэри мэзым щхьэхуиту щӏиутӏыпщхьэжащ. Дыгъужьым ишхари имышхари тохуэ. Псалъэжь.